alaw taala ko mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka ala kofɔ ko ɲuman fana ni kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma ko cila le ye misali ɲuman ye an ka kan ka an la mɔgɔ min ma an kan ka tugu mɔgɔ min na n'an bɛ fɛ an ka diya ala ye n'an bɛ fɛ an ka kisi sɔrɔ kiyama lɔlon wa n'an bɛ fɛ ka alaw taala yɛrɛ kofɔ ko ɲuman fana ni kɛ o tuma cila nin de ko an ɲɛnɛ a ka hadisa kɔnɔ a ko annikahu min sunnati wa man ragaba an sunnati falaysa minni cila ko furu kɛli o ye ale taasira le ye ale manto min k'i ban furu ma wa o kan k'a lɔn ka fɔ a tɛ ale manto ye bilen o tuma cila sallallahu alaihi wasallam a bɛna furu fana ni a, a, a saratiw fɔ adamaden n'i bɛna furu kɛ ni mɔgɔ ye o tuma i kan ka fɛn ɲuman kɔrɔsi mun kosɔn i bɛna mɔgɔ min ta k'a k'i furuɲɔgɔn ye i bɛ se ka bɛn i sen ma

silama lo a ka silamɛya dafanin bɛ wa a jogo fana ni ka ɲi ka fara o kan o tuma cila ko ko an ye furu kɛ ni o tigi ye aa ko n'an banna olu ma ko a bɛ se ka kɛ fitina ye an bolo dɛ o tuma ni muso bɛna furu walama cɛɛ yɛrɛ bɛna furu kɛ a ka ɲi i bɛna na furu min kɛ nin ye e kelen tɛ wuli ten ka taa bɔ mɔgɔw den kɔ cɛgwanan kunkelen walama muso yɛrɛ kelen tɛ se k'a yɛrɛ di cɛɛ ma fana ni wa zawjuhunna bi izni ahlihin alaw taala ko a ye musow furu ni u ka mɔgɔw ka diɲɛ ye fana ni ɔ cɛɛ yɛrɛ fana ni n'i kelen nana bɔ muso kɔ a tigi ma lɔn i la ɔ mɔgɔw bɛ se ka siran i ɲɛ ɔ n'i ye silamɛya filɛ ja silamɛya furu bɛ kɛ famille fila ni ɲɔgɔn ni cɛ o tuma muso kelen tɛ se k'a yɛrɛ di a cɛ yɛrɛ kelen pe fana tɛ se ka wuli ten ka taa bɔ mɔgɔw den kɔ ɔ i faw le bɛ bila i ɲɛ o kɛra i wolofa ye wa walama i bɛnɔgɔcɛ walama i bɛna mɔgɔ seniman min sɔrɔ k'o kɛ o bɛ i fa nɔ labila o le bɛ wuli ka taa mɔgɔw fɛ ka taa f'u ɲɛnɛ an ye fɛn y'a bolo min b'a den ye a y'a d'an ma an bɛna di an dencɛ fakarisa ma o tuma nin bɛ kɛ ka sɔrɔ fami fana ni bɛnna kelen ma nin bɛ kɛ ka sɔrɔ ko dama dama bɛ yen mɔgɔ kan k'o jate minɛ n'i bɛna na ka na muso furu aa i bɛ muso bɔ yɔrɔ filɛ dɛ sabu min na muso bɛ sugu naani silamɛw an ye nin kɔrɔsi muso dɔ bɛ yen nin ye mɔgɔkɔrɔbaw ka lakɔrɔsili ye o bɛ kɛ muso cɛ ɲuman cɛjugu ye o ye muso sugu joona ye n'o bɔla yen muso dɔ bɛ yen o ye muso cɛjugu cɛɲuman ye n'o fana ni bɔla yen muso dɔ bɛ se ka taa kɛ fana ni o ye muso cɛjugu cɛjugu yɛrɛ ye ɔ muso bɛ se ka taa kɛ o y'a naaninan ye muso cɛ ɲuman cɛ ɲuman ɔ muso min n'a cɛ ka ɲi a cɛ ka jugu o le bɛ muso min n'i y'a ɲɛda filɛ ka a dancogo yɛrɛ filɛ ala bolo i b'a ye a sawura cɛ ka ɲi nka a lamɔ yɔrɔ man ɲi dɛ a lamɔna fami min kɔnɔ fami juguba jogo tɛ yen o tuma alabato tɛ yen nka tuma dɔw bɛ taa kɛ ten dɔrɔn k'a fɔ ko julaw lo julaya ni silamɛya tɛ kelen ye dɛ o tuma mɔgɔ bɛ se ka cɛɲa nka a lamɔ yɔrɔ a ma lamɔ diinɛ la a ma lamɔ adamadenya yɛrɛ la a lamɔna i n'a fɔ bigan a bɛ bɔ wagati min k'a diya a bɛ don wagati min k'a diya fani suguya min k'a diya ko suguya min k'a diya a b'o kɛ n'i y'o muso cɛ ɲumanba filɛ k'o furu ten aa tuma dɔ i tagala baga ta dɛ o tuma silama b'i hakili jagabɔ le ka sɔrɔ ka furu kɛ muso dɔ bɛ yen a cɛ ka jugu nka a cɛ ka ɲi o bɛ muso sugu jumɛn ye aa i bɛna t'a ye n'i y'a a sawura filɛ k'a ɲɛda yɛrɛ filɛ aa tuma dɔ a cɛ man ɲi nka a lamɔna famiyi min kɔnɔ silamɛya bɛ yen a lamɔna famiyi min kɔnɔ adamadenya ni ladabu bɛɛ lajɛlen kamalinin bɛ o famiyi kɔnɔ o tuma a jogo donnin bɛ a b'a lɔn k'a fɔ lon dɔ ale kan ka taa kɛ lu dɔ muso ye a kan ka taa kɛ silamacɛ dɔ muso ye o tuma a b'a don fani lɔn a b'a lɔn k'a fɔ n'i tagala don furu la fana ni o tuma i kan k'i cɛ bonya nka n'i y'a sawura filɛ k'a ɲɛda filɛ a cɛ man ɲi nka a jogo ka ɲi hɔn muso sugu sabanan o le bɛ muso cɛjugu cɛjugu fana ni n'i y'a filɛ a a sawura cɛ ka jugu cogo min na a yɛrɛ lamɔna yɔrɔ min na o yɔrɔ fana ni cɛ ka jugu o cogoya kelen na silamɛya tɛ yen hɔn min diyal'i ye i b'o kɛ fani min diyal'i ye i b'o don kuma cogoya min diyal'i ye mɔgɔ ma i b'o fɔ ɔn n'o muso sugu tagala ta i bolo ɔn i yɛrɛ y'i ɲɛ don kala la dɛ ɔn muso sugu naaninan sa muso cɛ ɲuman cɛ ɲuman o le bɛ muso min n'i y'a sawura filɛ k'a ɲɛda filɛ alahu taala y'a dancogo ɲa k'a kuluku ɲa ka fara o kan k'a dancogo ɲa ka ban k'a jogo fana ni ɲa ka fara o kan a lamɔna yɔrɔ min na silamaya bɛ yen mɔgɔ bonya bɛ yen o tuma a b'a lɔn k'a fɔ a muso n'i cɛɲana ja cɛ ɲuman fɛn cɛ ɲuman kan ka kɔrɔsi a tɛ labila i n'a fɔ eh, bimɔgɔw bɛ ko bɛɛ lajɛlen labila ni tɔmɔ cogo min na o tuma a jogo ka ɲi a diina ka ɲi a sawura yɛrɛ ka ɲi o tuma nin ne ye muso ye n'ala y'o d'i ma fana n'i bɛ ala fo n'a ye o tuma n'i bɛna furu kɛ aa n'i ɲɛbɔla mɔgɔ dɔ fɛ i bɛ furu nin fana ni don istihara la mɔgɔ bɛ ɲina o le kɔ siyaman n'i ye muso ye a diyal'i ye sani i bɛ taa k'a fɔ k'i bɛ taa woro bɔ a kɔ ɔ cila tun bɛ a ka sahabaw lasigi k'u kalan istihara la i b'a fɔ di allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik

ɔ n'i bɛ lɔ fila kɛ n'i banna lɔ fila kɛla i bɛ duwawu nin lase kɔ o tuma o kɔfɛ i b'i la i lanin bɛ to i layɔrɔ la sufɛ i bɛ to k'a fɔ fo sunɔgɔ bɛ n'i ma a kɔrɔ bɛ di allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astakdiruka bi kudratik ala ko ne b'i dali n bɛ na ka na e alahu taala kɛ sugandili kɛbaga ye n ye sabu min na e le bɛ sugandili kɛbaga ɲuman ye ala n b'i dali i ka lɔnni kosɔn sabu min na e bɛ ko dogonin lɔn ne tɛ ko dogonin lɔn dɛ e le bɛ setigi ye se tɛ ne ye ala ne bɛna na ka na bɔ furu la muso fakiri sakɔ i bɛ muso nin tɔgɔ lakali ala n'i b'a lɔn k'a fɔ muso nin furu a bɛ hɛrɛ le ye ne ma n ka diinɛ kɔnɔ n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ani n ka kolaban yɛrɛ kɔnɔ ala i ka furu nɔgɔya n ye i k'a latigɛ n ye ala n'i nan'a lɔn fana ni sabu min na e le bɛ ko dogonin lɔn ne tɛ ko dogonin lɔn dɛ k'a fɔ muso min filɛ nin ye n'i b'a tɔgɔ lakali tuguni k'a fɔ a furu bɛna kɛ ne ma gbalo le ye n ka diinɛ la ka n ka diinɛ ɲagami n bolo a ka furu a tɛna kɛ hɛrɛ ye ma n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ani n ka kolaban fana nin kɔnɔ ala i ka muso nin mabɔ ne la i ka n yɛrɛ mabɔ a la wa nin kɔfɛ fana ni n b'a dali i fɛ i ka n sɔn hɛrɛ la ka bɔ yɔrɔ la hɛrɛ min n'a nana ma n kana n ban a la sabu min na tuma dɔ ala bɛ se ka na n'i ka hɛrɛ ye mɛ adamaden yɛrɛ b'i ban yɛrɛ ka hɛrɛ la a duwawuba le bɛ nin ye dɛ cila tun bɛ se duwawu la o kosɔn ala ko an ɲɛnɛ n'an bɛ fɛ ka eh, ale ala wele cogoya bɛrɛbɛrɛ lɔn ko an ye cila ka duwawu ta an ye kuma damina ni o le ye o tuma silama kan k'i jija alahu taala n'i bɛna a wele i b'a filɛ cila tun bɛ weleli kɛ ni kan juman ye ɔ ni cila tun bɛ ala wele ni kan min ye n'i y'o lɔn o tuma n'i ye ala wele n'o ye ala b'i jaabi teliya mɛ cila tun bɛ ala wele cogoya min na i bɛ taa a ye a kamaliyanin bɛ a dafanin bɛ o tuma i bɛ to nin de kɛla alahu taala bɛ se k'i jaabi tuma dɔ a b'a to i bɛ sugo muso nin yɛrɛ la i bɛ k'a furu o b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka taa a furu ɔ walama a b'i ni lafa a ko la a b'a ko diya i ni ye ɔ lon bɛɛ a ko tɔ bɛ diya i ye a n'i fana ni wulila nin de kɔfɛ k'i sen don a ko la i b'a ye a ko bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya sabu min na i y'a ko sara i dandi masa la i y'a ko sara muso yɛrɛ dandi masa fana na mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɔ furu kɛli la n'i don ɲinɛna ninnu kɔ k'a fɔ o le kɔfɛ ko ne bɛ taa muso furu a ɲɛda cɛɲa ma ten dɔrɔn tuma dɔ i bɛ taa fɔ furu kɛcogoya ɲɛnɛma kɔ ɔ nin ne bɛɛ dafani kɔfɛ sisan n'i ko i bɛna muso furu o tuma i bɛ taa ka taa ɛɛ mɔgɔ senima ɲini o tuma min bɛ wuli ka kɛ furu ɲɛbila ye ɔ nin tɛ kɛ i yɛrɛ ka famiyi kɔ dɛ nin bɛ kɛ k'a sɔrɔ i fa n'i ba i y'olu bɛɛ eh, eh, kibaruya k'a fɔ ne bɛ fa karisa denmuso fɛ olu fana ni bɛ fara i kan k'a fɔ an bɛna taa bɔ a kɔ i ye aa n ba ni n faw nin bɛɛ kɔfɛ ni mɔgɔw den tagala furu ni i yɛrɛ diɲɛ ye aa n'a nana ka na don e lani b'a la k'a fɔ a bɔyɔrɔ ka ɲi a bɔla bɔkolo min na famiyi min na silamɛya bɛ yen jogo bɛ yen ladabu bɛ yen n'a n'i den nana ka na diya ɔ o tuma e man kan ka na kɛ mɔgɔ ye min bɛna furu nin sa k'a sɔrɔ kun t'a kun bɛrɛbɛrɛ t'a la sabu min na nin bɛ dɔw sɔrɔ u yɛrɛ le bɛ a ɲini den cɛman fɛ K'a fɔ n bɛ fɛ i ye taa fakirisa denmuso furu an ye minnu fɔ nin ye ni nin bɛɛ sɔrɔla a kɔnɔ alihamudulila ni ninnu yɛrɛ ma sɔrɔ a kɔnɔ tuma dɔ e yɛrɛ le bamuso kɛla a laɲinibaga ye n terimuso fakirisa walama fakirisalakaw denmuso nin aa a cɛ ka ɲi dɛ an y'a fɔ a ɲɛna sisan muso tɛ furu ɲɛda cɛɲa dɔrɔn pe ma dɛ muso bɛ furu jogo le ma muso bɛ furu a lamɔ cogo a lamɔna yɔrɔ min n'i ye nin bɛɛ jate le minɛ k'a ye nin bɛɛ dafani bɛ ɔhɔn diina dafani bɛ ka fara o kan o tuma i bɛ sɔrɔ ka taa don a ko la nka o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ istihara le kɔfɛ dɛ silamɛw ɔhɔn ni ninnu bɛɛ dafala mɔgɔw nana ka na sigi ɲɔgɔn kan furu kɛla yo ala ko ko k'a kɛ ɲa ma cila fana ko k'a kɛ cogo min na ɔhɔn olu bɛna na ka na furu kɛ min kɛ a ala bɛ u diya ɲɔgɔn ye wagati dɔw la cɛ n'a muso diyanin kɔ ɲɔgɔn ye a muso ni a b'i yɛrɛ bonya bilanmusoya la walama bilanjɛya la ka na ye k'a fɔ ani e den diyala fo ka taa dan natɛmɛ k'u diyala kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko to kɛ e ta nilafinkun sababu dɔ ye nin bɛ dɔw sɔrɔ dɛ musokɔrɔba bɛɛ tɛ cɛkɔrɔba bɛɛ tɛ mɛ a bɛ dɔw sɔrɔ k'a fɔ muso n'a cɛ ka di ka tɛmɛ o bɛ kɛ olu nilafinkun sababu ye ko cɛ tɛ se la ka foyi ɲɛ a yɛrɛ ma ɔhɔn k'a kun sanni b'a muso kɔrɔ k'a sɔrɔ cila muhamadu sallallahu alayhi wa sallam aa ale tun bɛ mɔgɔ le ye min bɛ hinɛ musow la ala yɛrɛ ko ten wa ashiruhunna bil ma'ruf a ko an ka musow naɲɔgɔnya naɲɔgɔn cogo cɛɲuman na o cila le tun bɛ se o la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a tun bɛ muso hakɛ bɛɛ lajɛlen d'a ma a bɛ hinɛ muso la k'a dɛmɛ ka ka muso yɛrɛ dɛmɛ ka hali minan nɔgɔ ko ka muso dɛmɛ ka fani ko muso ka nafolo a ni telila o kan ale le bɛ baara kɛ ka muso nadumuni a bɛ muso bonya mɔgɔw ɲɛna cogo min na n'u fila fana bɛ a b'a bonya ten o tuma a tɛ muso la tɔsi a t'a bugɔ a t'a lebu sabu min na muso nin ne sɔnna ka na ale ka denbaya sigi a ye ka n'a ka lu sigi a ye ɔ ni muso ye a furucɛ bonya a bɛ alahu ta'ala bato cogo min na a sɔnni bɛ furucɛ ta ma ten ɔ n'aw min kɛra sababu ɲuman ye sa ka muso nin di o ɲangoya man kan ka sɔrɔ alu la bilen ɔ parce que u bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ wagati dɔw la ɔ ko a kun sanni bɛ muso kɔrɔ ɔ i bɛna olu sɔrɔ wagati bɛɛ ale yɛrɛ bɛ bon ale yɛrɛ bɛ bon ɛɛ bon macɛ muso ye ɔ tuma dɔ a bɛ fani nɔgɔ cɛ ka taa ko muso ye nin bɛɛ bɛ muso dɛmɛli le ɲɛ tɛ muso ma furu k'a ye na ka na bon ma cɛ walama ka na lɔgɔ ci walama ka na ji bɔ lu kɔnɔ walama ka na yɛlɛma ka kɛ jɔn ye muso tɛ jɔn ye dɛ o fɔla anw ka julaya le la fo ka dɔnkili yɛrɛ bɔ a kan ko muso ye jɔn de ye walahi muso tɛ jɔn ye muso nana le mun kosɔn cɛ ka kisi an'ale yɛrɛ fana ni ka kisi ka bɔ jɛnɛya kɛli ma u bɛna na min kɛ ka na kafoɲɔgɔnya fɛn min kɛ a bɛɛ ka kɛ furu kɔnɔ a bɛɛ ka kɛ cogoya la cogoya min ka di ala taala ye o tuma muso nakun de bɛ nin ka na den senimanw sɔrɔ furu kɔnɔ ka di cɛ ma o tuma mun kosɔn eh, mɔgɔkɔrɔba minnu bɛna kɛ yen a tɔgɔ sabatini bɛ to sabu min na den de bɛ mɔgɔ tɔgɔ sabatini to i bɔni kɔ dunuya kɔnɔ ɔ den ta den n'o b'i magani ye n'olu sɔrɔla furu kɔnɔ o tuma fami sabatini bɛ to adamadenya bɛ to a nɔ na ɔhɔn mɔgɔw man kan ka na o la sa ka na fɔ ko a denmuso a tala ɔn kɔmi a tala cogoya min na ɔn a tala ne tun b'a ye la k'a fɔ ɛɛ ɛɛ numu no walama n tun b'a ye la k'a fɔ siya nin tɛ ka ban ka na i ɲɛ bila o den na k'a sɔrɔ a ma ta i yɛrɛ kɔ silamɛw an ka o dabila ɔn i denkɛ b'a furula waati min na a ye ɲɔgɔn ye fami bɛnn'a ma a y'a ko ɲɛɲini n'a ɲɛɲinina y'o ye kuma dabɔ yɔrɔ min na o cogoya bɛɛ dafala a n'a cɛ ka bɛn aw kana kɛ sababu ye ka na a n'a cɛ ka diyaɲɛ tiɲɛ k'a sababu kɛ ko a ni aw tɛ bɔ siya kelen na walama k'a fɔ a tɛ bɔ dugu kelen na walama k'a fɔ ko jeli le bɛ walama numu le bɛ walama fila le bɛ walama siya nin le bɛ

ɔhɔn alahu taala k'an kɛ dɔw bɛ bɔ jamana dɔ dɔw bɛ bɔ jamana dɔ dɔw bɛ bɔ ɛɛ eh, famiyi dɔ la dɔw bɛ bɔ famiyi dɔ wɛrɛ la o tuma olu le bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka kɛ kabila ye ka kɛ jamana yɛrɛ ye alahu taala ko k'a y'an kɛ siya siyaw ye tan mun kosɔn an bɛ ɲɔgɔn lɔn ɲɛ tɛ adamaden bɛɛ n'an juru bilala ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ taa laban adamu ni hawa le ma ala ko di le a y'an dan ka bɔ ni kelen pe le la n'o b'an fa adama ye a y'ale dan ka ban k'an ba hawa dan ka bɔ ale la k'olu mɔgɔ fila kɛ cɛ ni muso camanba bɔla olu le la ka mɔgɔw jɛnsɛn dugukolo kɔ kan o tuma adamaden dɔ man fisa ni dɔ ye dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye e b'a miiri k'a fɔ i ka fisa n'o ye k'a sɔrɔ i bɛ yɛlɛbɔla o la minkɛ maa tuma dɔ o ka fisa n'ile ye ala fɛ yen dɛ an kana ɲinɛ o yɔrɔnin de kɔ mɔgɔ la fisamanten o de bɛ cila muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ale le tun bɛ koba fana ni kɛ k'a yira a mantonw na cila le bɛ kurɛsi ye kurɛsi min ka fisa ni kurɛsi tɔ bɛɛ lajɛlen ye wa ale tun bɛ hashimi ka le ye nka a y'a tɛnɛmuso a a y'a a a a- a yɛrɛ a yɛrɛ eh, eh, bɛnɔgɔcɛ denmuso a tɛnɛmuso de- a tɛnɛmuso denmuso k'o ta k'o di mɔgɔ ma mɔgɔ min kɛla ale cila yɛrɛ ka jɔn ye furu la mun kosɔn an bɛ se k'a lɔn k'a fɔ aa ni mɔgɔ kɛla silama ye a jogo dafalen bɛ ala kan bɛ o le ma ala mako tɛ k'a fɔ e ye bɔ kabila dɔ la k'a fɔ kabila o le ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ta ye subhanallah sabu min na adamadennin dɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛnɛ n'i y'a filɛ adamadenya la walahi a bɛ dɔgɔya i ɲɛnɛ tuma dɔ i bɛ t'a ye ko jɔn de bɛ e b'a miiri k'a fɔ e le ye hɔrɔn ye k'i ka fisa n'a tigi ye nka n'a kɛla ala fɛ ka tɛmɛ i kan a ka fisa i n'i ye dɛ sabu kunna ala ko ten inna akramakum inda allahi atqakum hɔn a bɛɛ la fisamanden ala ta'ala fɛ mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ o tuma an b'o misaliya dɔ kɛ mun ye hɔn cila ka seliweleba ni o tun bɛ yen bilal bin rabah bilal tun bɛ jɔn de ye abubakar sidik le ye bilal san ka bɔ jɔnya la k'a kanhɔrɔnya k'a ka hɔrɔnya d'a ma hɔn abu lahabu min n'a b'a tɔgɔ mɛn hɔn ale tun bɛ cila yɛrɛ bɛnɔgɔcɛ ye ale tun bɛ cila bɛnɔgɔcɛ ye o b'a yira k'a bɛ bɔ kabilaba la mais ale banna silamɛya ma min kɛ ka i ban cila ka cilaya ma bilali min n'a tun bɛ jɔn ye n'a sɔnna ala la ka kɛ ala fɛ o tuma ala ye nin misaliya belebele fila d'an ma mun kosɔn an b'a lɔn k'a fɔ wagati dɔ i bɛ yɛlɛ dɔ ma ka sɔrɔ o tigi ka fisa ka tɛmɛ ni ka a ka fisa ala fɛ yen ka tɛmɛ ile kan ɔhɔn sabu min na bilali filɛ nin ye cila tagala min kɛ ka taa seli minɛ yɔrɔ la a ala k'a to min kɛ a yɛlɛla ka alijinɛ kɔnɔ filɛ ɛɛ sidina jibiri tun bɛ bila ɲɛ ka yɔrɔ yɔrɔ yira a la a tun bɛ senkan de mɛn o ɲɛ a nana jibiri ɲininka ko senkan jumɛn bɛ kɛ an ɲɛ n'an donla yɔrɔ yɔrɔ nin ɔ jibiri ko a ɲɛna ko mɔgɔ dɔ b'i ka sahabaw cɛma yen a tɔgɔ le ko bilal ale le senkan bɛ alijinɛ kɔnɔ yan nin subhanallah ɔhɔn ɔ donc cila bɛnɔgɔcɛ min n'o bɛ abu lahabu ye ale ye cila tɔɔrɔ a n'a muso a cila denmuso fila bɛɛ tun furunin b'a ale yɛrɛ fana ni denmuso a denkɛw ma ɔ silamɛya nali kɔnɔ cila labonyanya kosɔn a y'a fɔ k'a denkɛ fila ka cila denmusow furu sa a rukaya ka ale furu sa ani a kɔrɔmuso aa umu kulsum ninnu bɛɛ furu sala mun kosɔn cila dusu ka se ka kasi ka ban a a n'a musow bɛ dogo ka ŋɛni bila cila ka da la mun kosɔn a ka jogi n'a ko a bɛ bɔ ka taa ka tigi seli subhanallah cila tɔɔrɔya ko bɛɛ k'a to seli la ka na ɲɔgɔmɛ eh, ɲɔgɔmɛ eh, eh, kɔnɔlafɛn bɛɛ cɛ k'a k'a kan ale le ye nin bɛɛ kɛ cila la mun kosɔn ko a nana ni diinɛ min ye o o ni jo bato tɛ kelen ye ko ko ala ye kelen pe le ye ɔn nka cila bɛnɔgɔcɛ le tun bɛ subhanallah ɔn donc ale ala ye tabati yada lajigi ale le kama k'a yira ka fɔ

ɔn bilali min n'ale kɛla cila fɛ u y'a bugɔ ka ko bɛɛ kɛ ko k'a ka bɔ silamɛya la a ma sɔn ɔn abubakari y'a ye o tɔɔrɔya la k'a san k'a kanhɔrɔnya bilali o le senkan filɛ alijinɛ kɔnɔ nin ye k'a sɔrɔ a ma se yen ɔn o tuma ni mɔgɔ dɔ nana ka na ta i bolo a dina ko dafanin bɛ a jogo dafanin bɛ n'a n'i den nana diya i kana kɛ sababu ye ka furu kɛnɛ kɛnɛ nin sa dɔw bɛ na i lɔ penperenpen ko ka muso furu sa sabu min na u n'olu tɛ siya kelen walama u b'a fɔ ko a f'i ye muso wɛrɛ le ta ka n'a bila a ɲɛ la tuma dɔ i denkɛ tɛ se muso fila yɛrɛ kɔrɔ ele b'i ni bɛɛ ban k'i ka ko bɛɛ ban ka kɛlɛ lawuli k'i denkɛ ni tɔɔrɔ ka ban k'i biranmuso ni tɔɔrɔ ko fo furu kɛnɛkɛnɛ ka sa subhanallah i yɛrɛ b'i miiri dɛ den dɔw b'i yɛrɛ bolo dɛ denmuso camanba b'i bolo n'i ye dɔ ta furu kɛnɛkɛnɛ sa ka taa sababu kɛ ko ile kɛla a n'a cɛ ka diyanye k'o ɲangoya k'o hasidiya ka sɔrɔ kun t'a la aa o man di alahu taala ye dɛ an ka o dabila silamaw nin bɛ musokɔrɔbaw le sɔrɔ caman hali n'a kɛla ko cɛkɔrɔba dɔw bɛ k'a la mɛ a bɛ musokɔrɔbaw le sɔrɔ caman n'i taala ye k'a fɔ i denkɛ muso a ka foyi tɛ s'i ma fo bonya ɔ ele kana taa kɛ a furu sabaga ye ko a n'i tɛ siya kelen a n'a tɛ bɔ dugu kelen tuma dɔw la siya bɛ mun ye k'a fɔ a n'anw ma bɔ dugu kelen na walama an tɛ mɔgɔ an tɛ an tɛ suguya kelen ye hɔn anw bɛ anw bɛ hɔrɔn de ye ale bɛ jeli de ye anw bɛ hɔrɔn de ye ale bɛ numu de ye hɔn walama anw bɛ nin ye ale bɛ nin ye hɔn olu fɛn minnu filɛ o ye jahiliya baara le b'o ye silamɛya tun ma na ban min kɛ o le tun bɛ kɛ nka silamɛya nani kɔfɛ ni mɔgɔ sɔnna silamɛya la o tuma a bonyana ala fɛ yen a darajala ala fɛ yen iyo bilali kɛla cogo min na ɔhɔn ala ta'ala ko ten ya ayuha alladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an asa ala ta'ala kumakan de filɛ nin ye dɛ a ko dɔ kana yɛlɛbɔ kɛ dɔ ma tuma dɔ i bɛ yɛlɛbɔ kɛla mɔgɔ min ma ka a bɔrɛbɔli kɛ a tigi la tuma dɔ o tigi ka fisa ala fɛ yen ka tɛmɛ ile kan dɛ mɔgɔw kan ka o yɔrɔnin kɔrɔsi ele bɛ k'a miiri k'a fɔ e bɛ hɔrɔn ye i bɛ yɛlɛla mɔgɔ min ma nin ko o tigi bɛ jeli ye walama o tigi bɛ numu ye walama o tigi bɛ sowasi yɛrɛ le ye k'a tɛ jula ye n denkɛ tagala ka taa furu ka sɔrɔ furu nin ma k'i kɔ dɛ a bɛ kuma daminɛ le filɛ furu bɛ kɛla wagati min na sara kɛl'i la i digɛn'a ma walama kɛlɛ dɔ nana sɔrɔ cɛ n'a muso cɛ aa olu yɛrɛ k'u ka kɛlɛ fɔ k'a ban ele bɛ taa kɛlɛ juguya ka taa fɔ ko fo ka na e le dali e min bɛ bilamuso ye walama e min bɛ bilancɛ ye kɛlɛ bɛ cɛ n'a muso le cɛ n'olu sera k'u ka kɛlɛ ban o tuma an kan k'a to an fana ni ta bɛ ban o yɔrɔ la mɛ ka taa kɛ kɛlɛ banbeli ye cɛ n'a muso ka kɛlɛ bɛ ban aa ko ni ele ma taa dali a ko furu tɛ se ka kɛ bilen dɔw bɛ nin bɛɛ kɛ mun kosɔn muso kana se ka don bilen a bɛna nin ye dali mun tɛmɛna e n'a cɛ tuma caman lutigiw bɛ nin yɔrɔ fana ni kɔrɔsi cɛ ni muso ni kɛlɛ donna ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛlɛ fɔ a ya bon kɔnɔ yen k'a ban o le cɛ ka ɲi n'i ka ni muso ka kɛlɛ ta ka na n'a ye fami la sabu min na n'i nana ɲɛfɔ k'a ka n ba neni ka n fa neni ɔ a ma k'u ɲɛnɛ mɛ u bɛ don kɛlɛ la dɛ a ma k'i balima fɛn fɛn ɲɛnɛ i muso bɛ lɔgɔbɔ nin bɛɛ lajɛlen na sabu min na a k'u ba neni k'u fa neni ɔ muso yɛrɛ ta bɛ ten fana n'i tagala fɔ k'i cɛ k'i ba neni k'i fa neni n'a a kɛla a ma k'u ɲɛnɛ u ya kɛlɛ bɛ juguya ka tɛmɛ hali n'ile ta banna a tuma dɔ olu ta tɛna ban dɛ a defo bɛ mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔ min na o de bɛ nin ye o kosɔn ni ko ko donla furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ɲɛɲini k'a ɲɛbɔ a yɛrɛ ka kunda la n'a ma bɛn a ye mɔgɔ wele mɔgɔ min bɛ se ka na lamɛn ka ban ka kiti tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ fami fila ye a kana kɛ k'a fɔ k'i b'a ta ka taa ɲɛfɔ fami la sabu na e bɛ taa ɲɛfɔ yɔrɔ min na i furuɲɔgɔn tɛ yen aa tuma dɔ i bɛ taa fɔ le k'a diya i yɛrɛ la k'a tigi yɛlɛma k'a kɛ sitanɛ ye mɔgɔw ɲɛnɛ k'a kɛ balimaya faranbaga ani balimaya tiɲɛbaga ye mɔgɔw ɲɛnɛ ɔ ni e dusu banna ka na suma o kɔfɛ a tigi bɛ se ka ban ka nimisa yɛrɛ k'i dali ɔ e bɛ sɔn k'i ta banna ɔ mɛ i tagala jasi mɔgɔ minnu ɲɛna e ko tuguni k'a ye tigi olu le dali ale de k'a lɔn kɛlɛ ma k'u ɲɛnɛ a ma kuma f'u ɲɛnɛ ɲɛ tɛ cɛɛ juman be ye ko muso t'a jɛbɛ cɛɛ juman be ye ko muso tɛ dusu wagati dɔ la ɔn mɛ cɛɛ hakiliman i b'i ka furu ladɛnɛ i ka bon kɔnɔ i tɛ taa n'a kɛlɛ ye famiyi la muso hakiliman fana ni be ten i kana i cɛɛ ka ko cɛ ka taa n'a ye i ka famiyi la ɲɛ tɛ a be se ka taa kɛ bolo bali ye i hakili tɛ ko ko la o bɛɛ lajɛnin be bɔ a kɔnɔ o tuma an ka kan ka nin yɔrɔw kɔrɔsi silamɛw an kana kɛ sababu ye k'an denw ni tɔɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ taa kɛ tuma dɔ denw sɔrɔla furu nin kɔnɔ den mɔgɔkun saba walama mɔgɔkun loru aa ko kɛlɛ dɔ nana sɔrɔ o kɔnɔ k'o kɛlɛ tɛ ban kila don ko an ɲɛnɛ abgadul halal inda allahi at-talaq a ko halala min ni a kɛli a a ka gbɛlɛn alahu taala ma halala komi n'a ka komi n'a kɛli bɛ daga ko a kɛli ka gbɛlɛn alahu taala ma o de bɛ ka furu sa silamɛw furusa man di alahu taala ye n'i ma la a la aa ni furu sali kuma fɔla yiri yiri kɔrɔ i b'a filɛ sani ka san ban o yiri bɛ ja pewu k'a yira k'a fɔ ɔ silamɛw ka kan k'i sigi furu labɛnni de kunna mɛ k'i sigi furu sali kunna i tɛ taa alimami si ye min bɛ sɔn a ma ɔ o b'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa le fefefewu mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka sa ale ma ka taa mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn kan ɔ a kana kɛ u bɛ taa kasara don ɲɔgɔn kun hali bi sa an b'a dali ala taala fɛ fitina fɛn fɛn n'a tagala sɔrɔ eh, furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ eh, kasɛti nin kɛnin kɔfɛ ala ka fitinaw eh, dufɛ ala ka fitinaw lasa mɔgɔkɔrɔba minnu ni olu yɛrɛ lajarabila n'a ɲɔgɔn ye e kɛla sababu ye ka dɔ ta furu sa walama ko i denkɛ ye muso fila furu ka sɔrɔ o se t'a ye a tuma dɔ i b'i denkɛ tɔɔrɔ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ala y'o dan k'o bɛ se muso kelen de kɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ se fila o bɛ se saba naani yɛrɛ kɔrɔ nka n'a moyen t'a ye n'i y'a digi ka don a la ko f'a ye tigi le ta diyaɲɛmuso ta tuma dɔ n'a tagala o ta ka na fana ni tuma dɔ cɛ i denkɛ n'o yɛrɛ tɛna na bɛn e tagala ka taa joona min damina a n'o ma bɛn i ye dɔ wɛrɛ yira k'a y'o ta i bɛna sisan sa k'i denkɛ tɔɔrɔ ka n'a bila muso fila depansi la ka sɔrɔ o se t'a ye o sɔrɔ t'a ye o tuma a bɛ kɛ wagati dɔ n'ala ma fara a kan muso fila nin bɛɛ bɛna ban ka bɔ i denkɛ kun k'a cɛganaman fana nin to an b'a dali ala taala fɛ ni lajarabili bɛ mɔgɔ minnu kan ala ka jisuman kɛ a ko la an b'a dali masaba fɛ ala kana an to an ni kɔ adamaden dusu bɛ se ka bɔ wagati dɔ la o de ka di sitana ye n'i dusu bɔla i bɛ ala tana kɛ n'i dusu bɔla eh, i b'i ban i sabari ko ma n'i ban i sabari la dɔrɔn sitana bɛ s'i la o tuma silama kan ka nin yɔrɔnin kɔrɔsi n'i dusu bɔla a cila tun b'o ɲɛ yira an na n'a y'a sɔrɔ i lɔnin de bɛ k'i b'i sigi n'a y'a sɔrɔ i k'i sigi i dusu ma suma a ko i b'i la ni i lala i dusu ma suma nin bɛɛ kɔfɛ k'i ye wuli ka t'i seliji mina sabu min na ni adamaden dusu bɔla o tuma sitana bɛ tasuma dɔ de bila i dusukun na a bɛ nin fiyɛ o kosɔn adamaden n'a dimina a ɲɛ bɛ wulen o tuma jeli bɛ yɛlɛ fo kunnɛ na o tuma o de bɛ na fo ɲɛ kan o tuma sitana bɛ y'a ɲini sa ko min ka go ala ye i b'o fɔ i da la ko min ka go ala ye tuma dɔ i b'o kɛ i bolo yɛrɛ la o kosɔn cila tun b'a fɔ dɔ nan'a ɲininka ko k'a lali a ko la tagdab cɛ ko n lali tuguni a ko la tagdab a ko n lali tuguni ko la tagdab siɲɛ saba cila ko k'i kana dimi sabu min na ni adamaden dimina kɔrɔ sitan bɛ bolo sɔrɔ i ma o kosɔn n'i dimina i bɛ to k'a fɔ astafurula astafurula astafurula sabu min na a bɛ le yo i bɛ ka ala sɔsɔli dɔ kɛ ka sɔn sitana ta ma min bɛ dimi ye ɔ silama tɛ dimi ɔ dimi kojugu a bɛ taa adamaden bila nimisa la ala kana an nimisa an b'a dali ala fɛ furu minnu bɛ sali bolo ma ala ka bɛn don a furu bondaw la ɔ minnu fana ni

wala muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka istikara kɛ wa istikara tɛ kɛ furu dɔrɔn pe kama cilaya tun bɛ a ka sahabaw kalan la i bɛna ko o ko le damina i bɛ fɛ ka kɔmɛrisi kura damina wa n bɛna jago le damina n bɛ fɛ ka butiki dɔ dayɛlɛ walama n bɛ fɛ ka tagama kɛ walama n bɛ fɛ ka ko fakirisa kɛ ko o ko ni silama b'a kɛ i bɛ istikara le kɛ o le yɛlɛmana dɔw bolo ka kɛ filɛli suguya wɛrɛw ye kolonin ta filɛli ani buguri filɛli olu olu bɛ ka kuma ni jinɛ sitanaw ye u bɛ kan dɔ f'u ɲɛna i b'a fɔ a tigiw ɲɛna ɔn min bɛ kɛ adamaden yɛrɛ bolo ni cila y'a daga o le bɛ ka fɔ e k'a dali ala fɛ k'a ka fara i kan ka i minɛ i bolo ma ka sira yira i la ko nin na i bɛ fɛ ka ko min daminɛ nin a kɛla jago ye o a kɛla muso furu ye o a kɛla mabili san ye o a kɛla ko sugu sugu ye sa o tuma cɛ bɛ se k'a kɛ cogo min na muso yɛrɛ bɛ se k'a kɛ an ka diinɛ kɔnɔ ten so an ka question filanan ye mun ye o le tɛ ka taa bɛn furusako ma i ni muso bɛ lu ma i bɛ i muso duman ɲɛ i bamuso nala kɛrɛ nala donna so i bamuso y'a jira i la ko ma fo i bɛ furu mɛn sa le i muso le duman ɲɛ i bɛna mun kɛ de i bɛna i bamuso déplacer ka bɔ so kɔnɔ ka taa loger yɔrɔ dɔ la wa ou bien i bɛ to i bamuso kumakan labato kɔ
n'a tagala sɔrɔ i bamuso ko ko ka muso furu sa muso dɔ ka di ile ye a silamɛya la a bɛ filɛ le sisan i bamuso bɛ muso nin furu sali ɲɛɲinina k'a sababu kɛ mun ye n'a sababu kɛla k'a fɔ muso nin ya dina ko man ɲi walama muso nin bɛ jogo dɔ kan jogo min man ɲi ah, tuma n'a tagala kɛ ten ah, jo b'i wolobaga fɛ dɛ i kan k'i wolobaga lamɛn sabu min na sidina umar ale y'a fɔ a denkɛ ɲɛna abdulayi bin eh, bin umar ko a y'a den a muso dɔ furu sa a abdulayi bin umar ma sɔn a ma sɔn ka muso nin furu sa wa kila sallallahu alaihi wa sallam a ye nin kibaruya sɔrɔ minkɛ a y'a wele a ye abdulayi wele ko yala i fa k'i ye muso nin furu sa i k'i t'a furu sa ko ɔnhɔn kila ko taa furu sa k'a jira k'a fɔ mɔgɔ wolobaga aa mɔgɔ wolobaga ka ko ka bon ala taala fɛ yen dɛ ɔ mɛ sidina umari tun bannen tɛ muso nin na gansan dɛ muso nin de tun tɛ a ya dina ko tun sabatinin tɛ ɔhɔn ni muso tagala kɛ a ya dina ko man ɲi walama aa jogo jugu tagala ye y'a la min bɛ jɛnɛya ala an kisi ka bɔ o ma olu ɲɔgɔnna tagala ye muso senna i wolobagaw ko ko olu t'a fɛ k'a sababu kɛ o dɔ ye o tuma aa i kan k'i wolobagaw kumakan nabato nka n'o tɛ k'a ye ten dɔrɔn k'a fɔ ko ka furu sa tuma dɔ i b'i seko kɛ o la i bɛ mɔgɔw ta min bɛ kuma olu fɛ olu bɛ se k'i sabari cogo min na u kana muso nin bɔ i kun sabu min na ala tana si tɛ yen ka bila a jogo ma min kɛ u b'i sabari nka ni nin bɛɛ kɔfɛ u ko ko annu le ko k'an t'a fɛ i k'a bila i bɛ se ka wolobaga labato kosɔn i bɛ se k'a bila sabu min na e n'i bolofɛn bɛɛ lajɛlen ye wolobagaw ta le nka wolobagaw kan kan ka o kan ka min lɔn n'i ye furu sa k'a sɔrɔ kun t'a la i miiri dɛ den dɔ de b'i bolo i miiri dɛ mɔgɔw kɛlen bɛ k'a lamini o bɛ k'i kɔrɔsi dɛ e nali o ma kɛ sababu ye k'i den ka lu sigi f'o kɛla sababu ye ka furu sa a tuma dɔ n'i ko k'i bɛ taa bɔ mɔgɔ wɛrɛ den kɔ o bɛ siran i ɲɛ dɛ k'a fɔ ko i kana to i den bɛ taa don n'u ka fami kɔnɔ sabu min na muso joona min tun bɛ yen a ma foyi kɛ jogo si ma sɔrɔ a la min bɛ kɛ sababu ye a furu bɛ sa musokɔrɔba ka ɲangoya walima cɛkɔrɔba ka ɲangoya le ye furu bɔ ɛɛ a muso ni a cɛ cɛ tuma dɔ a bɛ i den kun kunmasiri dɛ o tuma hali bi sa ala kana mɔgɔ si lajarabi ni nin fitina fana ni ye. an bɛ na kuma datugu min na o le ten sani i bɛ furu sa luwa dɔ le bɛ yen i b'o lamarse fɔlɔ ka na to se ka furu sa ma naam sani i bɛna furu sa alahu taala ye furu sa cogoya fana ni yira an na furu bɛ don cogoya min na silamɛya la sa cogoya le fana b'a la tuma dɔ anw tɛ olu kɔrɔsi n'an dimina kɔrɔ aa muso ka minan bɛɛ cɛ ka fili kɛnɛ ma walama k'a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ ka taa k'a somɔgɔw fɛ yen ka bi naani lafili a kan k'a furu sala nka furu tɛ sa ten n'i bɛna muso furu sa ɔ silamɛya la i bɛ seereya fila le ɲini k'a fɔ n muso ye ko nin kɛ n na hali n'i ma don a detayi la ɔ i b'a fɔ a n b'alu mɔgɔ fila kɛ n seere ye n bɛna muso nin furu sa donc i bɛ seere min ɲini ka furu don cɔ i bɛ seere le ɲini k'a fɔ n bɛna bɔ furu la i b'a fɔ olu ɲɛna k'a damina bi lon nin ma n bɛna a kɔntɛ damina o tuma n bɛna muso nin furu sali o tuma i b'i mabɔ muso la layɔrɔ la ka kalo saba jateya kɛ layɔrɔ kana tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ nka i tɛ bɔ bon kɔnɔ dɛ a tɛ bɔ bon layɔrɔ kelen na a bɛ to yen i bɛ a ka nasɔngɔ d'a ma lon bɛɛ o tuma muso bɛ na n'a jate k'a fɔ burufuburufu min don la ne ni cɛ nin cɛ a a banni bɛ ka layɔrɔ di yan ni muso bɛ hakilima ye a bɛna somi k'a fɔ mun na ne bɛ madon a la layɔrɔ a ban bɛ ka layɔrɔ di yan tuma dɔ a bɛ furusa le ɲɛɲini na nin ye muso kan ka k'a kalama o la k'a fɔ cɛ nin tɛ se k'i ban ne la kunɲɔgɔn kelen kalo kelen an bɛ taa la kalo fila la ale fana ni kan k'a lɔn k'a fɔ a cɛ a dusu bɔ la a bɛ furusa le ɲɛɲini na nin ye o tuma ni eh, muso ka koli ye ka seniya ka ban ka koli ye ka seniya ka koli ye ka seniya seniya sabanan nin kɔnɔ sisan o mhm. tuma kalo saba bɛ nana dafa min kɛ layɔrɔ ma timi a ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ nin bɛɛ kɛla le mun kosɔn e min bɛ cɛ ye kana ban ka nimisa muso yɛrɛ fana ni n'a y'a sɔrɔ jogo dɔ le kosɔn i bɛ k'a furu sa a bɛ se ka somi k'a fɔ ne bɛ ko dɔ la n cɛ ko n y'a dabila n ma sɔn min kɛ a bɛ k'i mabɔ n na layɔrɔ la a bɛ ka furu le sa nin ye o tuma tuma dɔ a bɛ nin nin dali ka mɔgɔ yɛrɛ ta k'i dali mun kosɔn a ka segin kɔ n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ sanni ka nin wagati ban cɛ ni i sɔnna k'a ka sabali a y'i soronadoli min kɛ ka sɔn soronadoli ma ka layɔrɔ lasegin kɔ a ni ɲɔgɔn cɛ o tuma furu ma sa bilen nka ni kalo saba dafala layɔrɔ ma tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ aa tuma dɔ sisan sa seere ninnu kɛla yen min kɛ i bɛ fɛn de bɔ tuguni ka di muso nin ma o fɛn in an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a kɛ bi naani ye sabu muso tun bɛ furu kɛmɛ de la ɔ n'i ye eh, muso furu kɛmɛ ɔ ni i bɛna a labila ka bi naani d'a ma o tun ye wariba ye ɔ mɔgɔw ɲɛna ko bi naani ko de bɛ bi naani ko tɛ fɛn min bɛ di o ye o b'a yira le ko ne le ka furu wa ne le fana ni ko n t'a fɛ bi wa n t'a bolo a bolokolon labila i b'a yira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ a kɛla dala waga fila ye wa a kɛla mobili yɛrɛ ye wa a yɛrɛ kɛla lu ye wa i bɛ nin d'a ma k'a yira k'a fɔ ne le tun tagal'a ɲini furu la wa n ye nin la ka ka a fana nin bila ala bɛ a fɛ n'i bɛ mɔgɔ furu sala i y'a tigi ni a lanbe to tuma dɔ i kana a jasi i m'a lɔn tuma dɔ sini i dusu bɛ na suma furu sanni yɛrɛ kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ segin kɔ a ma mɛ n'e ko ko jogo jugu b'a la walama ko a bɛ tan ko a bɛ tan tuma dɔ i segin kɔ ko bɛ gɛlɛya o kosɔn i bɛ nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i m'a tigi lanbe tiɲɛ i ma kuma jugu fɔ i ma jogo jugu fɔ a la i bɛ fɛn min dil'a ma i b'o yira le k'a fɔ e yɛrɛ bɛ mɔgɔba ye jogo ɲuman b'i la mɔgɔ min n'i bɛ k'a furu sanni ye tuma dɔ den b'a ni ɲɔgɔn cɛ walima den t'a ni ɲɔgɔn cɛ mɛ i bɛ fɛn nin d'a ma mun kosɔn i tɛ fɛ a ka taa tɔɔrɔ mɛ e le tɛ fɛ ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye bilen karo karo saba jateya bɛ banna yɔrɔ yɔrɔ muso kɛla ka fɛn fɛn k'i la a bɛ bon kelen kɔnɔ i t'a minɛn cɛ ka fili kɛnɛ ma a bɛ bon kelen kɔnɔ a tuma dɔ i bɛ na hinɛ a la ala bɛ se k'o kɛ a bɛ hinɛ jigin dusukun na i bɛ n'a ye i ko a ye jogo jugu min dabila walama a ye koɲa min dabila i ka bon kɔnɔ a y'o bɛɛ dabila ka segin kɔ k'a la i ta da la k'i majigi ye nin bɛɛ kɔ mɔgɔ kan k'i sabari ka segin kɔ ka furusa to yen furusa man di alahu taala ye nka ni nin bɛɛ lajɛlen sadi muso a ka a tol'i ka bon kɔnɔ e ye k'i mabɔ a la kalo saba kalo saba nana dafa pɛsɛ a k'a seniya ka bɛn o fana ni ma a seereya ninnu i b'a f'u ɲɛna n tun bɛ ka kɔnte min bɔ a kalo saba le dafa nin filɛ nin ye wa a ye kɛ seere ye n ye fɛn fakirisa sɔrɔ k'a di o kɛla nafolo ye wa o kɛla lu ye wa o kɛla fɛn min ye n'o bɛ se k'a tigi kunnawolo ka taa a ka fami kɔnɔ i b'o l'a kan o tuma k'a yira k'a fɔ furu banna ɔhɔn o ye furu sako kelen ye ɔ tuma dɔw o de ye bɛɛ kɔfɛ yɛrɛ i bɛ se ka nimisa k'a fɔ a aa an dusu le tun bɔla walama a tun kɛla tan an y'o bɛɛ ye n'i ko i b'o muso ta tuguni e tɛ taa fɔ ko n y'a kɛlɛ banna a ye muso di yan dɛ la i bɛ na ka na woro kula le bɔ o kɔ tuguni ka furu kula siri ɔ k'a sɔrɔ a bɛ don sabu min na a ye ida min sigi a ye laada min sigi u ye n'o ka kalo saba bɔ ka seerew k'a la a n'o dafala pewu a bɛ taga minkɛ o tuma e tɛ se ka taa ta bilen sanji kelen kɔfɛ ou bien sanji fila kɔfɛ ko n ka kɛlɛ banna k'a ye segin kɔ so mɔgɔ caman b'a kɛ ten o tɛ bɛn dɛ n'i b'a furu kula le siri han k'a furu kula siri i y'o i ka a ta kula a kula kula ta cogo min na o de ko a bɛ duya furu kɔnɔ donc furu a bɛ se ka sa fo siɲɛ fila n'i y'a sa siɲɛ sabanan o tuma o muso tɛ se ka daga i ye bilen o de kosɔn mɔgɔ man kan k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw b'a fɔ muso ma ko n k'i furu sa sako saba la non o bɛ dalako juguya le mɔgɔ man kan k'o kɛ sabu min na alahu taala yɛrɛ sɔnna k'a fɔ wagati dɔw la i ni dɔ ka sigi bɛ gɛlɛya n'a y'a mabɔ ɲɔgɔn na furu sanni kɔfɛ a sacogo juguya ɲɛnɛma yɛrɛ la tuma dɔ a bɛ se ka na nimisa walama mɔgɔw minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye olu bɛna kuma a bɛɛ bɛna a ka défaut ye k'a fɔ ne ye kɔni hali n jo b'a la sa mais n jo tun tɛ yɔrɔ nin na walama n kɛcogoya nin o tun fana ni ma bɛn mɔgɔw bɛ ban ka segin kɔ ɲɔgɔn ma o tuma an ka segin kɔ an k'o fana ni ladɛnɛ k'o bɛn an yɛrɛ ma mun kosɔn n'an nana nimisa cɛya la walama musoya la an ka se ka segin kɔ mais i kana kɛ k'a fɔ i dusu bɛ bɔ ka taa fɔ muso ma ko n k'i bila bila ko saba la parce que ni bila ko saba kɛla i ni muso cɛ k'a fɔ k'a furu a furu sa ka ban ka taa ta tuguni ka na furu sa k'a sa sabanan a banna i tɛ se k'a ta bilen o muso haramuyala i ma fo ka taa diɲɛ ban ɔ donc o de kosɔn silama ni i dimina cogo o cogo i kana fɔ muso ma ko n k'i furu sa furuko sa furuko sali ko saba la o man kan
ok so jala sa an bɛ ka mɔgɔ min bɛ furu sa cogo min na ten komi i y'a fɔ cogo min na ka furu sa a tɛ mɛrɛgi a tɛ a t'a respecte quoi so est-ce que mɔgɔ bɛ se ka furu gbɛrɛ siri o mɔ mɔgɔ ma quoi muso gbɛrɛ la. mɔgɔ a bɛ se ka furu wɛrɛ kɛ kɛ. o bɛ diinɛ lɔnbeliya le e ka muso joona furu sa o furusa cogo ma ɲa a muso wɛrɛ t'i kun i don cɛgana tɛ na to a n'i k'i bɛ taa dɔ wɛrɛ furu jagoya mɔgɔw bɛ sɔn k'i b'a furu kɛ tuma dɔ ni mɔgɔ olu sɔn julaw b'a fɔ ten k'i bɛ furu dɔ la furu wɛrɛ ɲa b'i la dɛ n'i ye dɔ ta denmuso furu sako jugu kɛ cogoya dɔ la ka sɔrɔ kun t'a la n'i k'i bɛ taa bɔ dɔ wɛrɛ kɔ mɔgɔ fana bɛ ɲɔgɔn ma ɲininka e ka ko la le o bɛ se k'a to i ka furu sɔrɔli bɛ gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nka o t'a bali k'a fɔ i ni dɔ ta ma ɲa n'i k'i bɛ taa bɔ dɔ wɛrɛ kɔ o tuma a furu bɛ se ka siri i ma ni saratiw dafala
kɔmɔjɔ an bɛna kuma datu kuma kirimisa min de bi o le tɛ bi comme muso filanan furu i bamuso bɛna jɔ i kun kan ko ma fo i ka muso filanan furu ale yɛrɛ bɛ taa muso de di i y'i t'ale furu ten i yɛrɛ b'o kalama vraiment k'a fɔ i tɛ se yɛrɛ muso fila yɛrɛ kɔrɔ i bɛna o ko kɛ di aa n'i tɛ se muso fila kɔrɔ wolobaga man kan k'i digi k'i don o da fɛ sabu mun na a bɛna na kɛ sababu ye ka kiyama kiti le lɔ i ma n'i ye muso fila furu f'i b'i telen u ni ɲɔgɔn cɛ i man kan ka dɔ fisaya ni dɔ ye dɔ bɛ se ka diya i ye i dusukun na o ka cila yɛrɛ sɔrɔ an ba ayisa tun ka d'a ye ka tɛmɛ muso tɔ bɛɛ kan nka a tun telen b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hɔn n'i ye fani san nin ye i bɛ fani san nin ye n'i ye su talan u ni ɲɔgɔn cɛ su fila i bɛn'o kɛ nin fɛ yan i bɛ su fila kɛ nin fana nin fɛ yan hɔn donc i bɛ telen u ni ɲɔgɔn cɛ sɔnni la fɛn fɛn n'a kan ka d'u ma i tɛ dɔ ta fisaya ni dɔ ye k'a fɔ e de bɛ muso joona ye walama e de bɛ muso ye baramuso de bɛ nin ye galomuso de bɛ nin ye muso hakɛ bɛna cɛ dɔw mina kiyama lɔ lon dɛ musoncila b'a yira sallallahu alaihi wa sallam kiyama lon i bɛ cɛ dɔw natɔ ye u kɛrɛ jɛgɛnnen bɛ i n'a fɔ kanko sa n'o bɛ crabe ye n'i ye cɛ cɛ natɔ ye ten c'est que ale tun telen tɛ a musow ni ɲɔgɔn cɛ donc muso hakɛ bɛna taa kɛ sababu ye ka cɛ caman fana ni mina ka don jahanama dɛ bamuso kan k'o yɔrɔnin kɔlɔsi ni e tagala muso ta ka na muso min man di denkɛ ye ko fo a k'a furu a tigi don ni man d'a ye n'a nana don a tuma dɔ cɛ bɛna na don o tigi gasi la a tɛna na i ɲɛkɔrɔdiya la a tɛna na su d'a ma a cogoya la a tɛna na fɛn d'a ma min b'a nisɔndiya i y'o min ka d'ale ye muso joona min ka d'a ye ne ye ko ka talibo ye n'a tagala o fɛn bɛɛ dogo ka d'o ma a bɛ ka dɔ nin tɔɲɔ dɛ tɔɲɔli bɛna kɛ sababu ye i den bɛ taa minɛ kiyama lon dɛ musokɔrɔba i bɛ nin de bɛɛ filɛ e denkɛ bɛ sɔrɔ min kɛla tuma dɔ e t'a jateya lɔn mais ele b'a filɛ ten dɔrɔn ko a bɛ se muso fila kɔrɔ tuma dɔ hali bonna ko yɛrɛ n'a tɛ se o fanga la min ka d'a ye n'a b'o fɛ yen a bɛ sɔn o la min man d'a ye n'a sera o fɛ yen n'a ma k'o fɛ o tuma o tigi ni bɛ tɔɔrɔ a dɔ bɛ k'a tigi tɔɲɔ la a dɔ k'a furu le a kiyama kiti bɛ lɔ i den ma dɛ o tuma ni musokɔrɔba ka nin bɛɛ filɛ i den ko a tɛ mɔgɔ min fɛ i kana a diyagoya sabu mun na diyagoya furu tɛ silamɛya kɔnɔ o kɔni bɛ kɛ julaya la mais a tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ n'i k'i bɛ den di denmuso di cɛ ma i b'i denmuso ɲininka ɔ i denkɛ fana bɛ ten n'i ko i b'a bɛ i bɛ mɔgɔ dɔ den ɲini k'a d'a ma o kɛla i balimaden o kɛla mɔgɔ mɔgɔ den ye i bɛ denkɛ ɲininka le n bɛ fɛ ka bɔ fa karisa denmuso kɔ k'a d'i ma yala a ka d'i ye wa n'a ka d'a ye i b'a d'a ma mɛ n'a man d'a ye i kana jagoya k'a d'a ma dɛ sabu min na mɔgɔ tɛ se ka diyaɲɛ jagoya donc cila yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale ma sɔn ko denmuso si ka di furu dɔ la fo a bɛna di mɔgɔ min ma o tigi ka diya denmuso ye donc denkɛ yɛrɛ fana bɛ ten i kana i taga mɔgɔ dɔ den ta ka na di denkɛ ma k'a sɔrɔ a man d'a ye sabu min na a tɛna n'a diyananko kɛ tuma dɔ n'i yɛrɛ sala u tɛna na bɛn bilen i denmuso i denkɛ bɛ se a minɛ e yɛrɛ ɲɛ kosɔn n'i tɛ yen lon min na bilen n'a nana furu nin sa don a bɛ kɛ iyo a k'i sɔsɔ o tuma i kana mɔgɔ b'i den dɛmɛ le a bɛ se ka ala diyanankow fana kɛ e ta diyananko ni ala ta olu fana kan ka bɛn i kana to i b'i den digi ka don ala sɔsɔli da fɛ